agbaala James ọgwụ a ga-eji wee wa ya ahụ obere oge meseji ekwentị ya ebe trịrị James echeta na ọ gbachighị ekwentị ya agbachi na o nwere ike ịbụ ozi ọ na-achọghị ka nwunye ya hụ ọ kpọọ nwunye ya honey biko gbanyụrụ m ekwentị ahụ na enweghị m batrị okwu a ka ọ ka kpụ n'ọnụ ụra ọgwụ a gbara ya eburu ya James amaghịzi ebe ọ nọ nwunye ya were ekwentị ahụ ka ọ gbanyụọ ya meseji ọzọ abata ọ bụzi meseji a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee mepe ya bụ ekwentị ihe e ji sevu nọmba butere ya bụ ozi bụ Best ihe ozi ahụ na-ekwu bụ ọ bụ gị nwa ka a ga-ebu ụzọ mee ka ọ bụ ewu ahụ ọ bụzi ozi a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee banyezie n'ime ekwentị ka ọ mara onye bụ ewu ahụ ọ chọrọ nọmba ahụ gaa na WhatsApp o wee hụ chaatị ya na Best na ọ bụghị taa ka ya na Best kpamara Best bụ ex ya na yunivesiti James fokwara ntutu ya taa sị na onweghị ihe jikọziri ya na ex ya arịrị obi mmadụ a dị aghụghọ obi a siri ike onye na-ata abụ n'obi a na-ata abụ gị n'anya onye kwesịrị ịgụgụ gị ma i bewa akwa bụzi ya mere gị ihe i ji ebe akwa James na Chioma lụrụ di na nwunye ọ bụghịkwa Chioma rịọrọ James Chioma nọkwara onwe ya James abịakwute ya rịọwa ya maka ọlụlụ Chioma ekwere ya di ka Chioma batara n'ezinụlọ a ọ na-agba mbọ ịhụ na ihe dị mma ọ bụ eziokwu na ọ ya nwa ka a na-emewu mana ọ na-eme ka udo chịa n'ime alụmdi na nwunye ha ka ha nọ James enwe ọrịa kidini o wee daa na a ga-agbanwe kidini ya elele kidini James na nke ụmụnne ya na nke nne ya na nna ya onweghị nke makọrọ ọnụ emesịa lee nke ya na nwunye ya Chioma o wee bụrụ na ha naabọ makọrọ James na ụmụnne ya malite yọba Chioma sị ya biko ka ọ zọọ nwanne ha nwoke ndụ na ndụ nwanne ha dị ha mkpa na ya biko ya were otu akụrụ ya nye di ya di ya nọrọ n'elu ya kwe ya nkwa sị ya na ọ ga-emere ya nta mere ya imo na ọ ga-akpọkwu ya obodo oyibo na ọ gaghịzi awa ya isi ihe eme Chioma Chioma laa n'echiche Chioma echechaa sị na di ya bụ di ya na di ya bụ ya enyi o wee kwere na ọ ga-enye di ya otu akụrụ ya Chioma amaghị na onye ọ na-echere anaghị echere ya Chioma anaghị akpa ekwentị di ya aka o were ya na nke ya bụ nke ya nke di ya bụ nke di ya na di ya ji nke ya azụ ahịa na onweghị ihe ga-ebuje ya n'ekwentị di ya o mezie di ya di ya anaghị agbachizi ekwentị ya agbachi maka na nwunye ya enweghị efe ya m ga-asị na ọ bụ n'ụlọ ọgwụ ahụ bụ mbụ ọ na-emepe ekwentị di ya baa n'ime ya ụbọchị a kara aka eruola Chioma na James abana n'ụlọ ọgwụ ha eyiricha efe ha ga-eji wee gaba n'ime tiyeta o wee bụrụ di ya ka a ga-ebu ụzọ wee waa afọ agbaala James ọgwụ a ga-eji wee wa ya ahụ obere oge meseji ekwentị ya ebe trịrị James echeta na ọ gbachighị ekwentị ya agbachi na o nwere ike ịbụ ozi ọ na-achọghị ka nwunye ya hụ ọ kpọọ nwunye ya honey biko gbanyụrụ m ekwentị ahụ na enweghị m batrị okwu a ka ọ ka kpụ n'ọnụ ụra ọgwụ a gbara ya eburu ya James amaghịzi ebe ọ nọ nwunye ya were ekwentị ahụ ka ọ gbanyụọ ya meseji ọzọ abata ọ bụzi meseji a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee mepe ya bụ ekwentị ihe e ji sevu nọmba butere ya bụ ozi bụ Best ihe ozi ahụ na-ekwu bụ ọ bụ gị nwa ka a ga-ebu ụzọ mee ka ọ bụ ewu ahụ ọ bụzi ozi a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee banyezie n'ime ekwentị ka ọ mara onye bụ ewu ahụ ọ chọrọ nọmba ahụ gaa na WhatsApp o wee hụ chaatị ya na Best na ọ bụghị taa ka ya na Best kpamara Best bụ ex ya na yunivesiti James fokwara ntutu ya taa sị na onweghị ihe jikọziri ya na ex ọ na-ajụ ya ọ kwa Chioma nye gị otu akụrụ ya ugbu a i chefuzie m ịhụnanya ụnụ adịzi omimi ị gaghịziele m anya James asị God forbid kedu ihe ya ga-eji onye nwere otu akụrụ were mee na ya na ndị be ya ji waya na-eto ya na o jisike nye ya otu akụrụ ya nya hapụ ya na ya ga-agba ya alụkwaghịm bịa lụrụ nyanwa na chiọma abụghị klaasị ya na chiọma agụghị akwụkwọ na ọ bụrụ na o nye ya akụrụ ya ọ gaa nke ọma na ya ga-abịa lụrụ ya kpọpụ ya obodo oyibo na o nwezi ihe ga-ejikọ ya na chiọma ọzọ ihe chiọma na-ahụ na chaatị eju ya anya gakwuo na nke ụmụnne ya chiọma ewere hụ na ọnụnọ ọ nọ ebe ahụ enweghị isi na ha chọrọ iji ya wee nweta ihe na ha nweta ihe ha chọrọ n'aka ya na ha ga-achụpụ ya na ka nya jisike nweta ihe ọ na-achọ n'obi njin na o nwezi uru ya bụ injin ga-aba ka ọ ka na-atụle ihe ndị a n'obi dọkịta si na tieta pụta sị ya na oge nke ya eruola na ọ dịkwa njikere chioma ewere ihu ya elu lee dọkịta anya mmiri adọjuo ya anya anya mmiri ekwezi ya hụcha dọkịta ọfụma ọ gbaa anya pịtam anya mmiri hụsisie anya mmiri ekwezi chioma kwuo okwu ọ na-elo ya ọ na-edi ya o dikatala ya ka ọ gwa dọkịta na ya adịzi njikere ikwu okwu ara ya ahụ o wee tawara akwa chioma na-ebe akwa ka ụmụaka ihe na-aga n'obi chioma bụ na ọ bụrụ nyanwa nọ n'ọnọdụ a ma di ya ga-azọkwa ya ndụ ma di ya ga-ewetakwa akụrụ nke ya wee nye ya ka ọ bụ na ya esozie bụrụ mmadụ ka ọ bụ ahụ ya ka di ya ji wee lụrụ ya ọ na-eche ka ihe butere nwoke a na ndụ ya ka ihe ya ji isi wee koro na ọ kakwara ịkara ya mma nga ya na-alụghị di karịa ịlụta onye ga-ebunye ya nnu hara mmiri sowe ya chiọma ewere anya mmiri yipụ akwa ahụ ọ ga-eji aba tieta buru akpa o ji wee bịa ụlọ ọgwụ gbalaga laa be di ya busiri akwa ya buru ihe ya niile n'ebe ahụ pụọ o nwezi onye ma ebe ọ nọ n'igbu akụkọ a nkenke ọrịa ahụ mechara gbuo di ya o wee bụrụ ije elu gee m ntị emegbukwala onye ị ka mma ụwa anyị hụrụ na-eme ntụgharị ọ bụghị onye ọ dịrị mma taa ka ọ na-adịrị mma echi ọ bụghị onye ọ dịrị njọ taa ka ọ na-adịrị njọ echi anyị niile bụ mmadụ enweghị onye obi ya na-eri nke ọjọọ ihe ahụ ị chọrọ ime mmadụ ọzọ chee ya ma ọ bụrụkwanụ gị ọ ga-adị gị obi mma ụwa ezukwa oke ọ na-abụkwa e megbucha nwa nkwụ ụbọchị igu e chetakwa nwa nkwụ onye ahụ ị na-emegbu taa nwere ike o ruo echi ọ zọọ gị ndụ echi ma ọ bụ nwee ihe a ga-eji wee ga-azọ gị ndụ echi ụwa dịkwa omimi ntị adịkwa ya gazie